Nkhondo ina iliyonse kuluza kapena kuwina kumayambira m'maganizo. Yesero lina lililonse kuwina kapena kuluza kumayambira m'maganizo. Ndi chifukwa chake mawu a Mulungu akunena kuchokera ku Aroma chapter 12 verse 21 akunena kuti osalola kuti zoyipa zikugonjeseni koma gonjesani zoyipa pakuchita zabwino. Moti wina aliyense pano before asanapange chinthu china chake amayamba waganiza the same satana sikuti amangofikira kumugwiritsa ntchito munthu ayi koma amayamba kugogoda amayamba kumupasa kaye maganizo then munthu uja akamuvomera satana uja kuzera m'malingaliro ndi pamene amamusegulira khomo mu malingaliro mwake satana amalowa ndi kumugwiritsa ntchito chifukwa yake mawu a mulungu akunena kuti ziperekeni kwa mulungu satana muzilimbana naye ndipo azakuthawani nkhondo ina iliyonse kuwina kapena kuluza kumayambira m'maganizo sungapange chinthu chimene sunaganizepo choyipa kapena chabwino sungachichite ngati sunaganize aliyense amene amakonda kupanga zabwino nthawi zonse ndi kuti amaganizanso zabwino wina aliyense amene amakonda kupanga zoyipa nthawi zonse ndikuti amapanga zoyipa tisanamizire satana kuti satana anandinyenga anandinamiza ayi nkhondo ina iliyonse kuwina kapena kuluza kumayambira m'maganizo chimene wachigonjesa m'maganizo sichingatenge ulamuliro pa thupi lako kapena pa moyo wako koma chimene chakugonjesa ndi chimene chimatenga ulamuliro it's like munthu amene wamugonjesa sangakhale ndi ulamuliro pa moyo wako koma munthu amene wakugonjesa ndi amene amakhala ndi ulamuliro the same anthu akamamenyana ndewu munthu amene wapambana ndewu ija ndi amene amakhala ndi mphamvu kwa nzake ndipo ndi amene amamulamulira nzake koma amene waluza sakhalanso ndi mphamvu the same pa moyo wako nkhondo imene umayigonjera ndi imene imakulamulira umayigonjesa ndi imene umayilamulira while nkhondo imene yakugonjesa ndi imene imakulamulira so nkhondo ina iliyonse kuwina kapena kuluza kumayambira m'maganizo the same munthu ukamafuna kupanga choyipa umayamba walingalira kuthana ndi choyipa chija ndi kuthana ndi malingaliro oyipa aja akabwera ndiye kuti choyipa chija sungapange the same kupanga chabwino ndi ukaganiza zabwino panga chifukwa mawu a Mulungu akunena kuti ngati ukuganiza kupanga zoyipa ah, akuti ngati ukuganiza kupanga chabwino koma kukanika kupanga choyipa ndiye kuti wachimwa kuthandauza kuti amene amabweresa zoyipa ndi satana satana ndi amene amatibweresa zoyipa nde nthawi iliyonse pamene ukuganiza zoyipa kapena kulingala zoyipa dziwa kuti satana akukuyankhula ndipo nthawi zonse umayenera kuti voice imene ikukuwuza kuti upange choyipa cha mtundu wanji usachichite chifukwa ukachichita ndikuti ukumulola satana atenge ulamuliro the same anthu ena kuti ayambe kulezera ayambe uhule ayambe ufiti ayambe usatanism adakumana ndi zoyipa ndipo zoyipazo iwo malo moti azigonjese azikane adazipasa ulamuliro adazipasa mphamvu zidawagonjesa ndichifukwa chake panopa anasanduka kapolo wa zinthu zoyipazo ya so tiyeni tiphunzire kugonjesa zoyipa pakuchita zabwino ngakhale mayesero yesero lese- yesero limene wakanika kuligonjetsa m'malingaliro kuthupi sungaligonjetse so ukamayesedwa zimene ukulingalirazo chita ngati ukulingalira zabwino zigonjetse suzapanga Su- satana sazakulamulira so mmenemu ndi njira imene tingagonjetsere nkhondo zosaoneka ndi maso mulungu akudalitseni amen